an balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na aw n'aw balimakɛ don sori ibrahim kulubali ɔ an balima dɔ ka mesazi y'an sɔrɔ ko an ko ko mɔgɔw ka papiyew yɛlɛma ka kɛ kɔntara ye k'o y'a mɛn yɔrɔ wɛrɛ fana na k'a fɔ ko dɔw ko k'u kana kɛ kɔntara ye k'u k'a to yen ko itali gofɛrɛnaman bɛna fɛn dɔ kɛ mɔgɔ ye n terikɛ n terimuso nata de ye wulu dagala janya n'i ye wulu dagala janya ye foyi tɛ ni nata tɛ mɛ yanni n ka o jaabi n bɛ min fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn ne ni italiyɛn minnu ye ɲɔgɔn rankɔntire itali ko kan mɔgɔ miliyɔn don ba ku ma se k'a yɛrɛ ta datugu a tɛna se ka mɔgɔ ta datugu itali ma se ka ɲɛ italiyɛn denw ye ne t'a dɔn a bɛna ɲɛ anw ye cogoya min na a fɔlɔ ye min ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ni droit ka kan n'u ni hakɛ yɛrɛ de ka kan itali kɔnɔ an b'a fɔ olu de ma ko azili politikiw azili politiki ko azili politiki a ka kan so ka d'a ma gouvernement ka kan k'a ka vie ta en charge fo a ka papiye dati ka ban a ka papiye ka tila ka taa falen yɔrɔ la tuguni komisɔn mɔgɔ k'a valute k'a lajɛ n'a a y'a sɔrɔ a ye kuma min fɔ n'o de kama ni azili politiki dil'a ma n'o problème t'a ka jamana kɔnɔ wala n'a bɛ tuguni u bɛ tila k'a ka papiye renouveler k'a bila droit ni condition ɲuman na tuguni fo ka taa fo papiye dati banna a chaque fois que n'a ka papiye dati banna a chaque fois que ni asile politique ka papiye dati banna normalement n'a bɛna falen questura mɔgɔw b'a ka papiye de bila ka taa commission na commission mɔgɔ de b'a valu a valute ka valutation k'a kan k'a lajɛ n'a a y'a sɔrɔ ka papiye bɛ se ka falen n'a tɛ se ka falen a ye problème min fɔ itali kɔnɔ kunu est ce que o problème b'a ka jamana kɔnɔ bi wa u b'o lajɛ n'a bɛ yen u b'a ka papiye falen ka d'a ma contrat ɲini t'ale la faveur b'ale yɛrɛ bolo yɛrɛ de faveur ba de bɛ azili politiki bolo mais susidariyatigi sanfilatigiw n terikɛ n terimuso n'i y'i ka papiye converti ka kɛ kɔntara ye a nafa b'e de kan nafa foyi tɛ ne kan n'a ka d'i ye kan'a falen yɛrɛ i b'i sigi n'a ye n'u y'i wele komisɔn na a kana bal'i la dɛ ala ye diɲɛ don dɔ da mɔgɔ bɛ ne wele n ka papiye dun cinq ans de don u bana k'a falen ko n ka segin komisɔn kan problème ye sira fila de a sira fɔlɔ sariya t'i bolo ni cinq ans b'i bolo i ka jigin i ka jamana kɔnɔ susidariya caman jiginna ka jamana kɔnɔ dɔnku o ka papiye falentɔ la u y'u lasegin komisɔn kan o y'a problème fɔlɔfɔlɔ ye a filanan ye min ye N'i ka papier ni susidariya don n'a dati banna n terikɛ n terimuso ni contrat b'i bolo a falen n'a ye u bɛna san fila min d'i ma o de nafa ka bon i kan ka tɛmɛ san duuru in kan pourquoi parce que ni san fila dil'i ma n'o ye subor euh, euh, subordinato ye ni aéroport bɛ hali aw ka village la ni avion bɛ jigin hali aw ka village la avion ta itali i ka jigin aw ka village la i bɛ taa ka segin problème foyi t'i kan wa ni aéroport tɛ aw ka village la avion ta i ka jigin i ka jamana capitale kɔnɔ ou bien i ka région kɔnɔ ni avion jigiyɔrɔ bɛ yen i bɛ taa ka segin problème foyi t'i kan wa ala k'an kisi hali n'i ka papiye dati banna k'i to yen en tant que kɔntara b'i bolo yan i bɛ se ka taa itali amasadi la sɛnɛgali n'i ka kɔntaraw ye k'a yira amasadi la o b'o ka resɛrisi k'a kan n'a y'a sɔrɔ i ye kɔntara min d'o ma n'a validilen don itali kɔnɔ yan parce que u b'a bila ka taa i ka papiye falenna yɔrɔ min na u b'a bila ka taa yen kosura de la olu bɛ ankɛti dayɛlɛ a kan n'a y'a sɔrɔ i ka fɛnw bɛɛ bɛ règle la itali amasadi min bɛ sɛnɛgali wala a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ dugu o dugu o bɛ visa d'i ma i bɛ na itali parce que i bɛ baara la yan i rekɔnnen don i respectelen don mɛ n'i ka papiye ni sussidiaria don n'a dati banna k'i to jamana kɔ kan k'a sɔrɔ e taatɔla rendez-vous t'i bolo yan waati min kan ka t'i tɛgɛ da kosura la n terikɛ n terimuso i ka i ka lisigi bannen y'o ye bɛɛ bi kɛ ka ba kɛ tɛna ne de y'a fɔ i ye donc e yɛrɛ k'a lajɛ nin kuma fila kɔnɔna na jumɛn nafa ka bon e yɛrɛ kan o y'a fɔlɔ ye n terikɛ n terimuso n'i ka papiye azili politiki ye n'i ka papiye azili ye n'a dati banna n'i bɛn'a falen n'i taara kosura la kosura mɔgɔ b'i ka papiye bila ka taa komisiyɔn de la komisiyɔn mɔgɔw de b'a décider ni papiye bɛ d'i ma wala n'a tɛ di a bɛ tan ta a dɔw la yɛrɛ bɛ se k'a fɔ i ka segin komisiyɔn kan ci mɛ n'i ka papiye converti ka kɛ kɔntara ye n'i ka kɔntara bɛ règle la e yɛrɛ bɛ règle la i ka papiye tɛ mɛn kosura kɔnɔ wa komisiyɔn mɔgɔ da t'a la a tɛ a falenni tɛ sara hali komisiyɔn na parce que e ye intégration ɲini e intégré la i bɛ vie ɲɛnama kɔnɔ i bɛ condition ɲuman na itali kɔnɔ i bɛ se k'i ka bon sara i yɛrɛ i bɛ se k'i yɛrɛ balo i yɛrɛ i bɛ se ka fini san i yɛrɛ i bɛ se ka téléphone san i yɛrɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ k'i yɛrɛ parce que i bɛ baara la donc o de ka di tɔw ye c'est pourquoi n'i ka papier n'i y'a converti ka kɛ baara ye n'i taara kosura la kosura tɛ commission ɲininka tuguni o tɛ commission ɲininka u b'i ka papier falen k'a d'i ma mɛ n'i m'a converti n'a dati banna n'i taara n'a ye kosura la kosura diyagoyalen de don k'i ka papiye bila ka taa i ye komisiyɔn kɛ yɔrɔ min na k'olu ɲininka kari nin ka papiye dati banna a nana n'a y'an fɛ yan aw ko cogo di an k'a falen k'a d'a ma wala an kan'a falen k'a di komisiyɔn mɔgɔ de b'a di kosura ma sinon kosura tɛ se k'a falen dɔw se bɔ y'a fɔ i ye ko kosura tɛ se ka papiye falen kosura ka papiye falen n'a y'a sɔrɔ kɔntara de don o ka teli o falen ka nɔgɔ yɛrɛ mɛ ni asile ko don donc fo commission mɔgɔ de b'a décidé e dun kelen ma commission kɛ commission kɔnɔ mɔgɔ caman de ka demande bɛ yen donc e tɛna se ka bila tɔw ɲɛ ko parce que ko e tɔgɔ ye saka wala e tɔgɔ ye mɔ nɔn i taara minnu sɔrɔ olu de ta bɛ ta ka fɔlɔ après tour bɛ sɔrɔ ka se i ma dan a bɛ tan ta n terikɛ n terimuso n'i y'a falen ka kɛ kɔntara ye a nafa b'e de kan sori min bɛ ka fɛn ne sori sigilen bɛ n ka entreprise kɔnɔ yan hali ne taara afiriki kɔmi bɛ jɛ mɛ se papiye tɛ ne bolo min dati bɛ ban an ka papiye dati tɛ ban ala barika la s ne taara afiriki ne ka papiye dati banna n bɛ taa itali ambassade la n b'a jira u la ne ye sori ye sigilen don itali ni entreprise bɛ n bolo n bɛ règle la n bɛ taxe min sara gouvernement ye busta paga filɛ n ka kɔntara filɛ n ka banki kɔnti filɛ donc n b'a fɛ ka taa itali u bɛ visa bila n ka passeport kan n bɛ fi ta min na parce que n bɛ baara la e ko ne don dɔnnen don mɛ n terikɛ n terimuso e min tɛ baara la yan san jo joli i bɛ jamana in kɔnɔ e tɛ baara la foyi t'e la e yɛrɛ bɛ balo cogo min na itali gouvernement t'a dɔn trace foyi tɛ itali kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko e bɛ se k' i yɛrɛ balo n'i ka papiye dati banna k'i to afiriki n'i taara ko ka visa don u b'a fɔ u tɛ ɔ o y'e ka itali sigi bannen n terikɛ n terimuso ne tɛ kuma aw fɛ ka n natalen to aw la aw dɔrɔmɛ kelen basi n dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ sori natalen tɛ diɲɛ jɔn si la parce que n yɛrɛ barika ma ban mɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira an bɛ kunnafoniya di ɲɔgɔn ma an bɛ mɔgɔw bɔ fili kɔnɔ an bɛ mɔgɔw dɛmɛ anw ye hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na anw avansela cogoya min na anw bɛ ka se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na a ka di sori ye bɛɛ ka kɛ o cogoya la o de kama sori b'i sigi ka video kɛ k'a bila ka pase ka mɔgɔw k'a lamɛn hakili ɲumantigiw mɔgɔ kodɔnnaw mɔgɔ faamuyalenw minnu b'a fɛ ka taa ɲɛfɛ sini aw b'a ta aw bɛ baara kɛ n'a ye mɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ma da ɲɛtaa kama n'olu yɛrɛ tɛ se ka taa ɲɛfɛ donc olu b'a bila ko bɛɛ la tan tɔɔrɔ donc o fana ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo ye mais ne bɛ min fɔ aw ɲɛna ne bɛ k'a fɔ n'aw yɛrɛ ka nafa de aw yɛrɛ ka avantage de aw yɛrɛ ka hɛrɛ de ne t'a fɔ n yɛrɛ ka hɛrɛ ye n'i ka papier converti ka kɛ baara ye a nafa b'e de kan a nafa tɛ se sori ma n'i y'i ban ka converti fana ka kɛ baara ye a nafa b'e de kan a nafa tɛ sori kan n'a kɛra hɛrɛ min ye e de ta de don n'a kɛra bonɛ min ye e de ta de don donc sori ba la sori lafiyalen don papier ko gɛlɛya t'a kan n y'a fɔ a ɲɛna depuis ne donna jamana in kɔnɔ don min na kalo wɔɔrɔ o y'a sɔrɔ ne ka papier séjour bɛ n bolo kalo wɔɔrɔ bilahi anw bɛ don jamana in kɔnɔ don min na o waati kalo wɔɔrɔ bɛ dafa waati o y'a sɔrɔ ne ka séjour bɛ n bolo mais dɔw bɛ san naani de kɛ pour que ka papier sɔrɔ bi donc ne ka ko ni mɔgɔ ta tɛ kelen ye ne tɛ mɔgɔ ladege n tɛ mɔgɔ copier alihamudulilayi maliyɛndenw na julakan fɔlɔ la bamanankan fɔlɔ la mɔgɔ min fɔlɔ ye sigi ka video kɛ daminɛ ne sori don mɔgɔw de bɛ ne copier ne tɛ mɔgɔ copier ne tɛ mɔgɔ ladege n tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ n tɛna ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ k'i ladege mɔgɔ de ye ne y'a la ka tugu ne kɔ k'a kɛ fana ka k'a kɛbaga ye ne tɛ mɔgɔ ladege koyi mɔgɔ de bɛ ne ladege sori tɔɔrɔlen tɛ sori degulen tɛ sori lafiyalen don sori bɛ min dɔn sori b'o fɔ farafindenw ye sori b'a fɔ a balimaw ye sori b'a fɔ a sinjiw ye sori b'a fɔ a teriw ye sori b'a fɔ a kanubagaw ye a b'a fɔ hali a juguw ye parce que dɔw yɛrɛ fana t'anw fɛ u b'an ka information lamɛn ka baara kɛ n'a ye a b'u lafiya donc o y'an bolo k'an jugu ye mais an bɛ k'u sauver an bɛ k'u ka diɲɛlatigɛ dilan ka d'u ma donc sori bɛ sud la e bɛ nord la e ka hɛrɛ y'i ta ye sori fana ta y'a ta ye mais sori bɛ tila k'a ta de ta k'o tila a ni e cɛ pour que k'e sauver o de ye sori ka baara ye sinon an t'a kɛ ni nata ye aw dɔrɔmɛ kelen basi n dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ n natalen tɛ cɛ la parce que n yɛrɛ barika bannen tɛ sori barika bannen tɛ ala barika la sori dɔnnen don itali kɔnɔ sori rekɔnnen don itali kɔnɔ sori rekɔnnen don diɲɛ kɔnɔ sori rekɔnnen don erɔpu sori papiye tigi sori bɛ baara kɛ contrat b'a bolo bulletin b'a bolo busta paga b'a bolo sori mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sori man'a fɔ a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ a bɛ se ka taa parce que yɛrɛ kɔni en tant que sori et en tant que responsable sori bɛ mɔgɔ dɛmɛ dogo la sori bɛ mɔgɔ dɛmɛ kɛnɛ kan waso tɛ dɛ mais n'i bɛ kuma farafindenw fɛ bi i b'a f'u ɲɛna ten parce que n'i y'a fɔ ka nɔgɔya dɔrɔn b'a fɔ n'a ye nin kɛ peut-être nin bɛ ka nin fɔ de ko pour que an ka se ka taa fɛ a ka ka baara kɛ n terikɛ n'a ka di ne yan ne bɛ ka baara kɛ n'a man di taa yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ min ka d'i ye mais o tɛ ne bali ka kunnafoni di mɔgɔ ma ni min y'a kanu ka na an k'o ta kɛ an b'a ta kɛ ni min m'a kanu ka na diyagoya tɛ an kɔni bɛ se k'a fɔ mɔgɔ yɔrɔ jan fɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i taara pour que olu ka u ka information d'i ma i bɛ wari de sara mais ne bɛ n ta di bɛɛ ma fu o kɔfɛ ne yɛrɛ ne ni juguya de don ne bɛ n sigi de n b'a f'u ɲɛna de n terikɛ n'i ma na ne bara ne t'a fɔ mais ne bɛ n sigi réseau kan k'a di mɔgɔw ma dɔw b'a ta u bɛ taa u bɛ taa u bɛ taa service jɔyɔrɔ kɔnɔ u bɛ t'u ka baara kɛ a bɛ ɲɛ u bolo ala barika la hakili ɲumantigiw n'u ka baaraw banna u b'an wele k'an waleɲuman dɔn y'a ye u b'an wele k'a fɔ vraiment i ye n sauver i ye nin fɔ n y'a mɛn i ye nin fɔ n y'a mɛn vraiment n ye baara kɛ n'a ye n lafiyara i ni ce ni baraji ni dugawu bɛ tilen ka k'anw ye su kɔnɔ a bɛ tilen ka k'an ye tile kɔnɔ voilà comme mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu t'a fɛ k'an ye diɲɛ kɔnɔ cogoya min na o fana b'a la o tɛ ban o mais c'est pas grave l'importance ye min ye dɔrɔn an natalen tɛ mɔgɔ de la wa an sigilen tɛ mɔgɔ kama yan parce que an yɛrɛ barika bannen tɛ sori bɛ se ko dɔ la sori bɛ se ka ko dɔ fana kɛ ala barika la donc sori natalen tɛ diɲɛ jɔn si la sori ka association ma sigi ka cotiser k'u ka wari fara fara ɲɔgɔn kan k'a di sori ma non ayi an bɛ baara de kɛ k'an ta sɔrɔ ala barika la je vous remercie